izi chili chonchi chifukwa tinali pa msewu timayenda komano tikukhulupirira kuti pano tili nanu limodzi Ah, monga momwe mwakhala mukumvera komanso monga momwe tinalembera masana uja madzulo ano tili ndi Apostle B amene akufuna agawane nafe nkhani yokhudzana ndi kudwala kwa Sapo Banda komanso nkhani zosiyanasiyana zimene inu mungakonde kuti muwafunse kapena mudziwe. Uh, tinenenso kuti ndi live yoyamba chibwerereni kuchoka ku dziko lija la Italy ndiye mwina tikhala ndi mwayi woti timve zambiri za mmene anayendera ku Italy komanso zokhudzana ndi moyo wawo. monga ife amene timatani amene timatsatira so mwina tisachuluse gaga mdiwa koma tifunse kaye kuti kodi takhala tikuona zambiri zikulembedwa pa social media ena akuyankhula zosiyanasiyana zina zoti sitingathe kuzifotokoza pano komano mwina tatifotokozerani nkhani yokhudzana ndi Sapo Banda mbiri yake ikuyenda bwanji ya zikomo amalawi ndabwera pano kuti tiyese kufotokoza nkhani yokhudza Sapo Banda ya tikudziwa zakuti nkhani ya Sapo Banda ndi imene ikuzunguliranso kwambiri pa social media ena amene ayiona kumene akuona ngati matenda awa nga dzana kapena adzulo nde akumakhala ndi mafunso ambiri ndiye mafunso ena tikumadziwa kuti akubwera chifukwa chakuti sakudziwa chifukwa kuti matenda awa ngapakanthawi ena akudziwa kuti matenda awa ngapakanthawi koma sakudziwa kuti kodi mmene zinayambira muja zili pati ya nde ndinafuna kuti ndibwere ndiyese kufotokozera mbali zonse ziwiri komanso kupemphana amalawi kuti tiyese kumthandiza munthu wamkuluyo ndithudi
chabwino uh, tafotokozani uh, ambiri akamamva nkhani ya Sapo Banda amakhala ndi mafunso kwambiri amaona ngati kuti mwina eh, alipo anthu ena amene amayenera kuti atengepo gawo pa Sapo Banda koma gawo sakutenga kutengera zoyankhula zimene zikuyankhulidwa pa social media ma comments amene akuperekedwa sindikudziwa pa nkhani imeneyi mutipo chani ya sure anthu ambiri akumakhala ndi mafunso odabwa kuti kodi nanga mukamba za, so, za sir paul banda nanga aleluya band mwapangapo chani ya ndiye ndinafuna kuti tipange clarify nkhani imeneyi kunena kuti sir paul banda anayamba kudwala pakanthawi of course amene anayamba kudwala ndi mng'ono wake lucius banda koma anthuwa sadasiyane mtunda otali nthawi imene lucius banda anayamba kudwala mwina patangodutsa pafupifupi mwina miyezi 6 ndi pamene nayenso paul banda anayambanso kudwala nthenda yofanana ya impsyo ndiye kuti mwina tikukamba za 2 3 years back ya a paul banda atayamba kudwala ife aleluya band tinayesa kupanga njira yakuti tiziwe kuti kuti chimene chikumvutitsa mkulu wathu ndi chani pambuyo pakufufuzafufuza tinapezekanso kuti tapeza achipatala atiuza kuti vuto limene ali nalo a paul banda ndi impsyo ndiye kuti nthenda imene amadwala lucius banda inapezekanso kuti ili kwa sir paul banda kuchokera pamenepo tinapempha amalawi kudzera pa, pa mibawa aleluya band tinapanga show kuti tiyese kupeza chithandizo kuti a paul banda tione ngati chipatala chingawathandize pa nthenda imene apezeka nayo so tinapanga fundraising ndipo amalawi tikuthokozeni sanje tuchitipa kuti zikomo kwambiri kupatula anthu amene anabwera ku show ya kumibawa nthawi imeneyo komanso anthu through airtel money e, mpamba komanso ku banki anthu munatuluka munatumiza ndalama ndipo tinapezadi ndalama so kuchokera nthawi imene a paul banda anayamba dialysis ku mwaiwathu imene ndi yolipira ndalamayo idaoneka kuti yochepa chifukwa chakuti munthu akayamba dialysis imakhala ngati treatment- treatment ya moyo wake wonse so kuchokera ku balaka ukafika ku blantyre pa wiki kawiri ndiye kuti anayenera kukhala ndi challenge ya mafuta go and back komanso kukalipira zimene zinaoneka kuti sizinathandize angakhale ndalamayo tinali nayo ulendo wopitirizabe kupanga continue dialysis tinapeza kuti ndalama ija yathera pa njira so munthuyo anasowa kuti apitirizebe kuyankha koyamba ndiyankhe chomwecho chabwino um, ndiye tikhala ngati tikufunsa mobwerezabwereza kuti mwina amalawi amvesese chifukwa apa mwafotokoza bwino lomwe chiyambi kufikira pamene tinazindikira kuti um, sa chikuwavuta ndi chani mpakana nthawi imene ayamba treatment so uh, kuchokera pamene ayamba treatment kufikira lero lino eh, moyo wawo wakhala utani kapena pali chithandizo china chimene mwina chikusowekera pa moyo wawo
ya kuchokera mu nthawi imeneyo zitadziwika kuti vuto limene ali nalo a paul banda ndi impsyo moyo wawobe wakhala ovutikira kwambiri mwakuti zinafika pa zero kuti sizingathekenso kuti apeze ndalama kuchokera ku balaka poyamba amatha kukwera galimoto ya personal okha zidachoka pamenepopo ndikufika pomakayima pa chingeni kumakwera maminibasi zidachokanso pamenepopo ndikukapanga rent ku blantyre panopa amakhala ku blantyre kutsatira kuti chipatala awandikire panopa zafika pakuti kuti apeze ndalama yakuti akhoza kumalipira taxi pa masiku awiri kumapita ku queens ndi vuto lalikulu that's why amalawi aona kuti a paul banda kapena kuti ife tabweranso pa um, pa social media kupemphanso kachiwiri kuti atithandize ndithu chabwino Eh, tin- tinene kuti pakali panopa chithandizo chimene iwo akuchisowa mwina amalawi akutimvera pano akhoza kukhala ena kuti mwina nkhani tachoka nayo konseko koma mwina ena mayankho a zimene tikuvutika nazo zatha kukhala kuti ali nawo yeah ndi mwina chimene tingati sir paul banda akuchisowa pakali pano chingakhale chani mwina tikhoza kukhala chifukwa chithandizo mwina tikhoza kuchigawa chithandizo chofunikira mwachanguchangu Mm. chithandizo mwina chimene ching- chingafunike mkati mwa ndime kapena chithandizo chimene chitati chaperekedwa mwina chikhoza kuthetseratu vuto lawo sindikudziwa pazi- pa zigawo zimenezi chithandizo chimene inuyo ngati alleluya band mukuona kuti sir paul banda akuchisowa ndi chithandizo chiti Ah, ineyo ndikuona kuti ndi magawo awiri mm. gawo loyamba pakadali pano pakuti ali ku malawi kuno ndi limene ani aja anafotokoza mm. la mayendedwe kuchokera kumene akukhala mm. kuti akafike ku chipatala chabwino kuti monga munthu woti akungokhala sakugwira ntchito ina iliyonse palibe chimene sangapange kuti angapeze ndalama kuti angamapeze ma transport eh, pasabata kawiri kumapita ku chipatala Yes. ndiye kuti akusowa kukhala ndi hard cash m'manja mwawo mwapaderadera ndithokoze oyimba anzanga ku malawi kuno especially lulu amene atayimva nkhaniyi kuti paul banda walankhula mm, anabwera ndi maganizo ake sikuti anangobwera ndi maganizo okha iyeyo anapanga pledge ndalama yokwana 1 miliyoni thank you mr lulu komanso tithokoze gwamba nayenso anabwera ndi 1 miliyoni thank you mr gwamba tithokozenso mkulu wina nzathu oyimba ndaliiwala dzina lake anabwera ndi 200,000 thank you mister i don't know ndi mzimayi Ndi mzimayi, Mzimayi. eti?
ngati sakulakwisa ndi M- M- amati Emmie Deebo yeah sure zikomo chemwali god bless you komanso iwowa anadzutsa chidwi kwa amalawi yes e, amalawi ambiri anatuluka ndikuona kuti lulu atakonza ulendo opita kukaona Sir Paul Banda dzana yes anapatsa envelope ya 6 point chakuti million Yes. kashe you see eh, komabe lulu ananena kuti amalawibe anakali ndi chidwi chomutumizira lulu kuti awafikirebe Sir Paul Banda zimene zija ineyo ndinene kuti ndithokoze m'malo mwa anzanga Alleluya Band chimene chichi ndi chithandizo choyamba chimene Sir Paul Banda amachisowa chifukwa moyo umafunika everyday komanso umasoweka zinthu zake kuti zithandizire moyo kuti uyende bwino ndalama imene ija Sir Paul Banda iwathandiza pakhomo pawo iwathandiza kuyendera ku chipatala thandizo loyamba ndi limeneli thandizo lachiwiri ah, ndinene kuti kuchokera chiyambi cha matenda a Paul Banda takhala tikuyenda masitepe osiyanasiyana apa amalawi andimvetse kuti titazungulira ndikuzindikira kuti Sir Paul Banda uh, ali ndi vuto limeneli la impso ah, titayenda mtunda wotali tinakhalabe ndi chidwi cholankhula ndi akuluakulu ena ndiye kuti a boma lapita lija Yes. ya sure so anandipatsa mwayi ine ndi amene matsogolera nkhani imeneyo Yes. ndipo ndinalembanso pa social media kudzera pa peji pangapa Yes. kuti ngati pangapezeke munthu amene angathe kudzipereka kuti awathandize Sir Paul Banda nkhani ya impso ulere Yes. ayese kulumikizana nane pa nambala iyi tithokoza amalawi Nsanje to Chitipa chifukwa anatuluka anthu 177 odzipereka kuti atha kumuthandiza Sir Paul Banda motero ndi akuluakulu a nthawi imeneyo adandithandiza kuti ndiyese kukumana ndi anthu amenewa pang'ono-pang'ono koma sindinakumane ndi anthu onsewa 177 ndinakumana ndi anthu okwana 7 mkatikati mwa anthu 7 mm, padapezeka mmodzi Yes. amene adafanana ndi impsyo ya sir paul banda Yes. ndipo kudzera ndi mkulu wa chipatala cha queens adalumikizana ndi achipatala cha ku india kuti aone ngati nzotheka ndipo zidaoneka kuti nzotheka mpaka na mapulosesi adayamba kupangika eh, mapasipoti adayamba kupangika Mapas- mapasipoti atapangika bwinobwino kuti ino ifike nthawi yoti sir paul banda anyamuke azipita ku india nkhani inayimira pati Inaimira pamene. inayimira pamenepo so inenso ndinasweka mutu kuti apapa ndingapange bwanji so ndibwere kwa amalawi kunena kuti e, sir paul banda mwayi oti akhoza kuthandizidwa ulipo chifukwa mnyamata amene anapezeka ndi impsyo yofanana ndi a paul banda mpaka na lero amaonetsabe chidwi kuti ndiwokonzeka kuwathandiza sir paul banda koma chifukwa chakuti tilibe kuthekera kuchokera pamenepo kupita patsogolo ndi chifukwa chake amati amene wamva m'mimba ndi amene amatani amatsegula chitseko yes yeah so eni sir paul banda nawonso alankhula inenso m'malo mwa paul banda tabweranso kuti tilankhule kuti please ngati nkotheka tikupempheni amalawi chifukwa chakuti impsyo ilipo kale chimene changotsala ndi nkhani yonena kuti kodi ndi ndani amene angatithandize kuti iyi a sir paul banda apite ku india thandizo ili ndi limene ineyo ndikuliona kuti likhoza kukhalanso lamphamvu kwambiri chifukwa chakuti ngati a sir paul banda angapite ku india ndikubwera ndoti azakhala mzibambo oziyimirira payekha mzibambo okwanitsa kupita kutenga gitala ndikukayimba ndikupeza kathulambala nkuyendetsera banja lake sindikuti ndalama zimene zikusonkhedwa pano si thandizo ndi thandizonso lalikulu kwambiri chifukwa pakadali pano munthuyu palibe chimene akuchita so akungosowa kuganiziridwa ngati mmene amalawi mwaonetsera chifundo chanu okay chabwino ndiye mkati mwa wiki mu tidamva naona mudalemba pa masamba anu anchezo kuphatikizanso tsamba limeneli la paul subili njovu ya mukukamba nkhani ija ya mneneri shepherd bushiri ya kuti mwakhala mukusakasaka kuti mukumane naye nkhani imeneyi ndiyoona nkhani imeneyi ndiyoona yes ya ganizo limeja linandibwerera ndithu mpaka na panopa ndili nalo yes e, mudziwe zonena kuti anthu ofuna kuthandiza alipo koma ngati sakudziwa angathandize bwanji ngati sadaone angathandize bwanji ngati sanauzidwe angathandize bwanji ngati sanafikiridwe Yes.
ineyo ndinatchula za prophet bushiri chifukwa ndikumudziwa mtima wake Yes.
ndikumudziwa wathandiza anthu ambiri mbiri kwabasi wathandiza za masewera za mafilimu za chani ineyo i believe kuti bushiri atha kuchitapo kanthu prophet bushiri atha kuchitapo kanthu pa matenda a sir paul banda nde ine ndilibe njira ina iliyonse kuti ndingakumane ndi bushiri kuti ndimfotokozere Yes. e, nambala yawo ndilibe koma chikhulupiriro ndi chimene ndili nacho kuti profeti bushiri atati amva nkhani imeneyi ndithu mu dzina la yesu abushiri atha kupangapo kanthu so ndinapempha kuti ndine ofunitsitsa kuti nditakumana ndi profeti shepherd bushiri kuti ndimgayirepo nkhani imeneyi za sir paul banda inu mukudziwa kuti ine nditha kukhala mwana wa aiya Mm. koma mphatso imene mulungu adayika mwa ineyo ndimadzasanduka mwana wa malawi Mm. Eh, mmene alili achina gabacha Mm. gabadinho uja amadalirika ndi dziko la malawi koma amene uja ali mmayi aketu ndi bambo ake amene amamudalira Yes. koma panopa malawi gaba imamchemerera ngati mwana wa dziko la malawi chimodzimodzi sir paul banda ayimba nyimbo zosintha akhristu zosintha achisilamu zofikira wina aliyense so adasanduka sanakhale mwana wa aleluya bandi yokha koma anakhala mwana wa amalawi tonse ineyo i believe kuti amalawi akusonkha pokhulupirira kuti sir paul banda adatumikira ndi kusintha mitima ya amalawi komanso chikhulupiriro chomwecho ineyo chikundibwera ndi kundipatsa chikhulupiriro kuti nkhani imeneyi nditati ndagawana ndi prophet shepherd bushiri ineyo i believe kuti prophet shepherd bushiri atha kupangapo kanthu pa sir paul banda chabwino uh, ti- tikayiona nkhaniyi kuyambira pa mayambiriro pamene mwafotokoza kufikira pano zikuoneka kuti pali magulu a anthu ambiri amene atengapo gawo pa nkhaniyi kuphatikizapo gulu la aleluya bandi yeah limene lakhalapo kuyambira kumayambiriro kwa nkhani mkatikati mwa nkhani kufikira pano pamene tafikapa komabe zikuoneka kuti palibe pakusowekerabe kuti anthu achitepo ndithu kanthu pa moyo wa a sir paul banda inuyo ngati gulu mwina pano sin- sindikudziwa ngati mungakwanise kuliyankhulira gulu la Alleluya band inuyo Yeah. ngati gulu kukonzeka kwanu ndi kotani kuti mupitirize kupanga support Alleluya band kuti mwina ame- ena amene mukuwapempha chifukwa munthu uyu kutengera ndi zimene zikuyankhulidwa akutengedwa kuti ndi wanu mu Alleluya band Yeah, sure.
inuyo ngati gulu kukonzeka kwanu ndi kotani kuti mupitirize kutumikira kapena kuthangata Sir Paul Banda kuti ena amene azibwera pam- pam- pambuyo panu Mm. azikhala kuti ali mpoyambira ya sure uh, ndi chifukwa chake mukundiona ineyo Paul Subili komanso ngati band leader wa lero wa Alleluya band yes ndinaona kuti ndisangokhala chete e, kuchokera pachiyambi pa matenda a Sir Paul Banda sindinakhalepo chete mpaka nakufika leroli kuyankhulaku nthawi zina munthu umatha kuona kuti ayi nditha kusenza ndekha takhala tikusenza koma umadzafika kuti kumati ichichi chofunika kuti ndikuwe Mm. eh, uku kumene ndikupangako amalawi anzanga mundimvetse kuti ndikukuwa Mm. eh, ndipo ndinene kunena kuti amalawi ena nkhaniyi mwina mwayiwerenga dzulo ena dzana ena mwayimva apapa pamene yatulukanso pa social media koma ena adzi- akudziwa zoti nkhani ikutha 3 years mwina 4 years Hmm. pakati ponsepa takhala tikuyenda limodzi ndi Sir Paul Banda kuyesetsa kuti tipange bwanji kufikizana pamene ndikunena pano kuti ah, tinapeza impso Yes.
tayimira pamenepo ukuku ndikukuwa ndithu kukuwa kunena kuti amalawi chonde ngati nkotheka tithandizeni kuti Sir Paul Banda ayese kupeza mpumulo kuti ambuye mwina angathe kuwathandiza kudzera ku chipata cha ku Italy- cha ku india cha ku india eh, anthu akuyankhula zambiri komabe sindikuona kuti pali chifukwa choti ndinganene kuti akulakwitsa aliyense amayankhula maganizo ake Yes. mmene angathe kufuna kulankhula mwina ndipezepo mwayi ena akumanena kuti iyayi mwana wa lucius banda iyayi mijani lucius banda kodi sanapange mwakuti mwakuti chanchani ayi izozo ife tikulemekeza maganizo anu kuti mutha kulankhula mmene mungafunire koma ndinene kuti Patebulo pa Paul Banda palibepo pepala lokamba za mwana wa Lucius Banda kapena za family ya Lucius Banda. Ndipo pakati pa Lucius Banda ndi mwana wa Lucius Banda ndi a Paul Banda palibepo nkhani zimene Amalawi tikubweretsa zimene zikungolembedwa moganizira. chifukwa family ya Paul Banda ndi family ya Lucius Banda ndi family imene yakhala chitsanzo ku Malawi kuno e, ifenso tinatengeranso chitsanzo chomwecho palibe nkhani zachilendo zimene zikubwera pa social media apa zimene zija ndi mmene munthu akumaganizira kulankhula koma pakati pa mabanja awiriwa palibe nkhani zimenezo chabwino eh, chifukwadi nkhani ndiye zinakambidwa makamaka zokhudzana ndi mwana wa malemu Sir Lucius, Po- Lucius Banda yeah sure kuti ena amayankhula kugwiritsa ntchito chiyankhulo cho- chonyoza mm. komano ndikhulupirira ndi mmene mafotokozeramu palibepo nkhani yeniyeni imene amalawi tingayigwire kapena tingamutonzere yeah sure Johnny mm. uh, ngati pali chimene imene tingakwanise kuchita ndiye kumupanga support Johnny mzochitika zake kuti azikwanisa kuafikira abambo ake yeah sure kuti athangate chabwino so ndingofunsako kuti Mm. ku malawi kuno kuli mabungwe yeah ah, makamaka amene amaona za oyimba oona za luso mm. munkhani ya Sir Paul Banda ndi chani chimene inuyo mukudziwa kuti achitapo kapena chimene mwina chili mu plan yoti akhoza kuchita ah
ineyo ndinene mosanama Mm. eh, sindidziwa kapena Sir Paul Bandawo kapena sanandiuze Sir-wo kuti a COSOMA anandipangira zakuti Mm. komwe sanandiuzepo chabwino eya kapena a music association anandiyendera apanga chakuti ineyo sanandiuzepo ndipo sindinayambepo ndagwira ntchito ndi mabungwe awiriwa zokhudza Sir Paul Banda yes eya so sindinganene pano kuti a COSOMA anapanga chakuti ndi bungwedi limene limatenga gawo pa anthu oyimba yes makamaka a COSOMA of course bungwe lathu lenileni la anthu oyimba ndi music association et yes ya amene awanso ineyo sindinamve koma mwina nkutheka chifukwa chakuti eh, mathandizo onse amene amadutsa kwa Paul Banda sikuti amadutsa kwa anthu amene tikulankhulira Paul Banda Mm. angakhale ine amene kundifunsa za nkhani ya Paul Banda kuti munthu afuna kuwathandiza ndimafunsa nambala yawo imene ikugwira ntchito pakadali pano airtel money kapena mpamba Mm. eya kapena account number yawo so anthu amafikira Paul Banda straight kapena ifeyo kuwaperekeza kunyumba kwawo kwa Paul Banda koma mabungwe awiriwa Mm. COSOMA ndi malawi music association ineyo sindinamve kuti anapita anayendera akapatsa 20000 ayi chabwino mm. mwina kudzera mu kuyankhulana kwa pano uthenga wanu kupita kwa mabungwe amenewa ungakhale utani e, mwina ndakupititsani njira yoti mwina simunakonzekere kuti mutha kupita koma ndikhulupira kuti nkofunikira kwambiri kuti e, mamulumuzana a ku mabungwe awiri amenewa tiwabweretse mu nkhani imeneyi ya chifukwa ntchito yawo ina ndikuyang'aniranso ndikukhulupirira choncho miyoyo ya anthu oyimba kuti ikuyenda bwanji ya sure monga mmene amachitira anzathu akumpira amasamalira anzathu a- ampira amene akudwala mm. ndikuwapasa zofunikira so mukuganiza kuti makosana amenewa angagwepo bwanji pamenepa Ah, anthu amenewawa ndiyambe nda cosoma Mm. Mm, ndiyamba ndi a cosoma chifukwa chakuti a cosoma ndi anthu amene timatchuka nawo anthu oyimba Yes.
chifukwa ndi amene amafunkhafunkha kakhobidi kamene amafikirana kwa anthu oyimba Yes. uh, ine ndimaona ndimaona ngati sikuti ndikuwaweruza komanso sindikudziwa zakuti anapita kapena sanapite kapena anathandiza paul banda kapena sanathandize yes zomabwera munthu akamwalira
yes ya ndikumanena kuti "Oh, a paul subili apereka 3 miliyoni agula bokosi ah, ine zimenezo ndimaona ngati zopanda zopanda tanthauzo Yes.
mm. zopanda tanthauzo koma ngati a cosoma awa anapitapo nkuza- nkunena kuti musatilembe kuti tathandiza mwakuti ayi zikomo koma ngati sanapite a cosoma kwa paul banda nkukathandiza mm, special kuti ife a cosoma tabwera ku- kuti a paul banda tikuthandizeni ndekuti zimenezo ndi nsambi chifukwa tinene zoona bungwe la cosoma linakhazikika inde koma mmodzi mwa munthu amene adapangitsa kuti a cosoma akhale ndi ganizo kuti tikhale ndi bungwe ili nyimbo za munthu woyambirira kwambiri ndi za sir paul banda and nnene history yonena kuti ku malawi kuno anthu ankakonda nyimbo za ku zimbabwe Yes. koma kubwera kwa alleluya band mkulu wake otsogolera nkukhala sir paul banda adapangitsa amalawi kuwasamutsa ku zimbabwe kuwasamutsa ku ku zambia ndikuyamba kukonda nyimbo zakuti Za ku Malawi. za ku malawi kunoko Chabwino. e, nde
uh, ndingapemphe a cosoma kuti ngati inuyo a cosoma inu a cosoma a cosoma ngati simunachitepo kanthu ine ndikadakonda kuti muchitepo kanthu ndipo uthengawu ukupezeni kupanda anthu oyimba ngati amenewawa inuyo simungatolere ndalama inu tikudziwa kuti mumatolera eh, mosiyanasiyana osati zoyimba za anthu oyimba okha- okhawo ayi koma ineyo ndikadakondwa kuti inuyo mukadatuluka pa matenda amenewa a sir paul banda koma ngati munapita zikomo kwambiri ambuye akudalitseni chimodzimodzinso a malawi music association yes. ineyo sinawerengepo pena paliponse kuti anthuwa anapita kukathandiza paul banda sindikuti apite koma chifukwa chakuti anthu ena mmene ndikunena kuti wachitira lulu eh? lulu anadzuka ndi chidwi yes ndikupereka ndalama yake anthu ena onse anaonera lulu uja ndi gwamba kuti anthu apereka chani ndalama nde anthu amalimba mtima ndikumapereka kumapereka kumapereka ndikuganizanso kuti a malawi music association mutati mwadzuka anthu aona amalawi kuti a- akulengeza chinthu ichi mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti tiyeni tiwapangeni sapoti Yes. e, so ineyo kunena zoona nkutheka kapena mabungwe awiriwa adapita koma ineyo sinamve kapena kuwerenga kuti cosoma kapena malawi music association anapita kwa a paul banda so munthu amatha kukhala- amakhala ndi ufulu wake kuti ndakuthandizani koma musandilembe pena paliponse chabwino shuwadi uh, mwina ti- titseke nkhani ya sir paul banda yeah uh, taonapo kumbuyoku oyimba a gospel ndikukhulupira kuti sir paul banda kwambiri nyimbo zawonso zimakhala timaziika mgulu la gospel yeah sure sindikudziwa ngati adayimbako nyimbo ya secular taona oyimba akumasonkhana pamodzi ndikupanga sapoti oyimba anzawo Yeah. mwina kupita ku south africa kukapeza chithandizo Mm. mwina kupita ngakhale ku india kumene kukapeza chithandizo Yeah, sure.
sindikudziwa kuti pakali pano poti tili ndi munthu amene adadzipereka kuti akhoza kuwathandiza sir paul banda Mm. maganizo amenewo kuti mwina oyimba nokhanokha ndikubwera pakamodzi Mm. ndikuwa mwina ndiku- chita kaya ndi ma show kaya awiri kaya atatu Mm. kuti cholinga chake chikhale kuthandizira sir paul banda mwina kuti apite kuchipatala akapeze chithandizo maganizo amenewa kumbali ya inu amene mukuthandizira sir paul banda alipo kapena simunaganizireko
um, sitinganene kuti sitinaganizirepo chifukwa chakuti tidapangapo show ya kumibawa ndanena ija yes kuti matenda awa tiwazindikire ndi chifukwa cha show ya kumibawa yes and nthawi imeneyo tinabwera pamodzi ndi tweti yes and kuti panali alleluya band komanso tithokoze olemekezeka billy kaunda yes chifukwa billy kaunda anali munthu oyambirira and billy kaunda nthawi imeneyo ananena kuti pita naoni ineyo chilichonse nditani ndipanga yes ya so tinagwirana manja ndithu ndi oyimba ambiri ena adachoka ku lilongwe ena ku blantyre tidapanga ndikupeza ndalama nthawi imene i think ndikukhulupirira inali 5 million chakuti yes imene idatikankha ndikuyambira dialysis ya sapo banda yes ya panopa timayenda timayenda timayenda mmene ndaneneramo kuti tafika pamalo paja ponena kuti tili ndi munthu amene mwina amavuta kuvutatu kuti Yes. ndizikhala bwanji ine amulede kuti ndifun- ndifunitsitsa nditawathandiza sapo banda mm? Yes. yeah so panopa tikukamba za prophet shepherd bushiri Yes. kuti mwina ngati angatimve kukuwa kumene tikukuwako kuti papa kumeneko kuti atithandize komabe ngakhale tikutero ifeyo tikudzifunsa kuti kuti kuti zonsezi ngati papa atatipatsa mwayi wokumana nawo
yes amakufunsani anthu kuti kuti inu muli ndi bwanji mm. eya kapena ayi kuchita mwayi kumene kuti abwana don't worry eh, zonse ndipanga yes yeah, okay so ifeyo tinakonza show mm. imene tinaganiza kuti tiipange pa Kameza pa 24/7 yes ya show iyi tsiku sitinakonze koma tinakonza kuti Alleluya Band yes ya tikhalenso pansi ndi Ma Blacks ndi bandi imene timamvana nayonso kwambiri Yes.
osalepheranso ena akamva oyimba ena afuna kuti atani Abwere. abwere komanso tsiku limeneli eh, okay nditero kuti tinaganiza choncho kuti mwina tikhale ndi show yayikulu kuti tione tise kuti kuti tingatolere how much Yes. ya kuti tione kuti tikhale ngati tapeza startup yake yopitira patsogolo koma nkhani yayikulu show ili apo ifeyo tikupempha amalawi amene amvera nkhani za sapo banda kuti sapo banda mpaka na pano ndithu akusowa chithandizo chokuti akuyenera apite ku india kuti ngati nkotheka apeze thandizo chabwino uh, ndikukhulupirira kuti tifike kumalecherechi kwa nkhani yokhudzana ndi sapo banda mm. uh, mwina ngati pali china chilichonse chimene chasalako chimene mukhoza kufotokoza mwina kwa amema amalawi kumene kapenanso mwina ena atakhala ndi maganizo ena amene angathandize yeah. kuthandiza sapo banda angafikire bwanji sapo banda kapena angakupezeni inu bwanji komanso mwina kwina mwina pamene mukutseka mungafotokozere bwanji anthu amene nkhani sama- samayitsata bwinobwino amene akhala akuyankhula chifukwa kwayankhulidwa kunjaku ena akunyoza Mm. ena akuyankhula moonetsa kutopa Mm. Eh, ndi ndi- ndi ziti zimene mungafotokozera anthu amenewa Mm. pamene tikupita kumalechereche kwa nkhani imeneyi ya Ah,
ndathokoza chifukwa cha funso labwino Mm. ya ndikudziwadi monga ndinanenera mbuyo muja kuti ena nkhaniyi ayidziwa kumene ena nkhaniyi ayidziwa dzana ena nthawi zina timadzangomva kuti lucius banda o paul subiri o uh, paul banda nthawi zambiri oyimbafe tikatchuka kwambiri anthu amaziona ngati tili ndi ndalama zamnanu koma ndi choncho koma kwambiri si choncho ena akulankhula pongoganizira kuti anthuwa ndi otchuka kuti kodi ndalama zija amapanga nazo chani ayi ndithu ifeyo tili ngati mmene ena onse akugwirira ntchito e, sitinganene zambiri ndanenanso kuti kulankhula anthu akhoza kulankhula mmene angatani angalankhulire mmene angafunire koma ifeyo chimene tikupempha ndi chithandizo tikupempha ndithu chithandizo kuti ngati nkotheka mutithandize kuti sir paul banda apeze mwayi opita ku india uh, ineyo paul subiri sinditopa amalawi kukulankhulani sinditopa kukufikirani ndipo ngati mutafuna kuwafikira sir paul banda ndikakupasani nambalayi ndiye kuti mutha kundifikira ine ine ndizakupasani nambala ya sir paul banda mudzafikira mopanda vuto ndikulankhulana nawo ndiye ndikupaseni nambala yanga kuti mutha kulankhulana nane ndi kunditumizira uthenga umene inuyo mukufuna nambala yanga ndi manayina atatu maziro atatu mawana atatu manayina atatu maziro atatu mawana atatu mukatero mukandifikira ine ndikulumikizani ndi sir paul banda ndipo sir p- sir paul banda adzakuyankhani muzalankhulana nawo zimene inuyo mukufuna kulankhulana nawo ineyo ndinenetse pano kuti nkwabwino tikafuna kuthandiza munthu tisayang'ane za mbuyo kuti ayiayi mwakuti ayiayi lucius iyayi mwana wake ayi ine ndikupemphani amalawi ngati nkotheka tithandize nzathu ndi zifukwa zakuti ifeyo takhutitsidwa kuti munthuyi timutani timuthandize choncho amalawi ambuye akudaliseni chifukwa cha zabwino zimene mwayamba kuonetsa kale pempho langa ndi lomwe lija lonena kuti ndine ofunitsitsa kuti ngati patakhala mwayi okumana ndi shepherd bushiri nditakumana naye kuti ndipangane naye share imeneyi ya sapo banda mmene mmakondera inu sapo banda ifenso alleluya band timakonda ndipo palibe tsiku limene tidakhala pansi kulekerera matenda a sapo banda nthawi zonse timapempherera monga inunso mumapempherera chabwino eh, ndikukhulupirira kuti anthu amene akhala akutitsatira kuyambira nthawi imene tayamba ija amvetsetsa nkhani yokhudzana ndi sapo banda ndikupemphe amene mwatitsatira kuti ngati patakhala mafunso

a apostle bili amene tikuyankhulana nawo madzulo ano ndipo akupasani information yokhuzana ndi sapo banda komanso pa page pa ndikuti tilembanso ma details a sapo banda kuti mwina ena mukhoza kungofuna kuyankhula direct ndi sapo banda ndikhulupirira kuti ndizabwinobwino kutero ena ya kwambiri Eh. komanso ndinene kuti pamene ndikutchula za prophet shepherd bushiri uh, ena ndiye kuti ndikupempha anthu ambirimbiri pamenepo muli anthu ambiri amene mulungu anadalitsa ndi ochita bwino athanso kufuna kuti ineyo ndiwathandize please ndinu olandiridwa tili nawo ambiri alipo ochuluka eh, tili ndi a mpinganjira ifenso timadaliranso amene aja ndi mmodzinso amene akuthandizanso kwambiri mmalawi munomo ambiri alipo amene mwina sitingakudziweni ena simufuna kuonekera poyera koma nkhani iyi ikakukhudzani ifeyo tagwada pamaso panu ineyo ndagwada pamaso panu kupempha kuti chonde chonde chonde amalawi anzanga please mukalandira uthengawu ngati nkothekera tithandizeni kuti sapo banda tiyese kupulumutsa moyo wawo chabwino uthenga sulemerera ndikukhulupirira kuti amalawi ambiri aumva komanso ena amene tingakhale ndi ndemanga tiyeni tilembe pa comment section po tiyeni tigawenso live imeneyi kuti ena amene sanathe kuionera pa nthawi imene tinali live akhonzenso kuionera uh, chilichonse chimene mungachite chokhuzana ndi nkhani imeneyi makamaka chimene chingathandize kupezesa thandizo kwa sapo banda chizakhala chonyadiridwa ndipo thandizo lanu lizakafika kwa sapo banda amene pakali pano tikuti akuvutika mthupi koposaposa tipemphe kwa anzathu amene tili nako kuthekera kukuti tikhoza kuwathandiza sapo banda kuti akapeze chithandizo ku india kuti tichite motero uh, ndikukhulupirira kuti uh, asubiri ali ndi gulu la anzawo amene amapanga zimenezi Mm, posachedwa pompa ndikuti tikhala tikulemba pa page pa ena mwa anthu amene mwina amene a- akuthandizana nawo mwina ena nkumadabwa kuti asubiriwa ali okha ayi ali ndi anzawo ena amene akugwira nawo ntchito tili ndi achina dr pilingu mmenemo ya dr pilingu ndi anthu ena ndithu eya chempalasa yes Eh, tilipo ndithu kakomiti kagulu ndithu kamene tikuyendetsa nkhani imeneyi ineyo ndinangopeza mwayi kuti ndikulankhuleni m'malo mm, mwa komiti imene ilipo
nde musaone ngati kuti ndi one man show komano ndi nkhani yonena kuti ili ndi dongosolo ndithu limene likutsatidwa so kwa amene tili ndikuthekera kuti tikhoza kuwafikira sapo banda tiyeni tiwathandize ndikukhulupirira kuti ena ndi mabwana pano munayamba kuwamvera sapo banda muli ku secondary school ena ku primary kumene ena ku college mwakula mukumvera nyimbo za sapo banda mumakonda kumvera nyimbo za sapo banda mukakondwa kwambiri mumamvera nyimbo za sapo banda akusangalatsani nthawi yonseyi inonso ndi nthawi yokuti inu muwafikire pamene akusowa chithandizo chanu kwakukulu ndikukhulupirira kufika pamenepa tiyitseke ngati pali nkhani zina ndikuti tichita somo za tsiku kuti tiyankhulane ndikukhulupirira kuti mawa kapena mkuja tibweranso pano kuti tidzakambirane za nkhani ina zikomo kwambiri ndathokoza zikomo amalawi nsanje tuchitipa ambuye akudaliseni komanso kuti tinene kuti ena